voilà su bɛ ka janfa dɔɔni mais n'i y'a ye n b'aw wele fana a kɛra kun de kama o kun tɛ dɔwɛrɛ ye eh, ŋunuŋunukanw cayara bi k'a fɔ ko président de la transition Bah N'Daw ani eh, Moctar Ouane donc k'u ye walan sɛmɛ o walan sɛmɛ in donc n nana bi k'aw wele k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ walansɛmɛ in ŋunuŋunukan tɛ kunnafoni min don kunnafoni sɛbɛntiyalen de don kunnafoni sɛbɛntiyalen de don o la ci dɔn da kana ka kumaw fɛ k'aw hakili sigi k'a jira k'a fɔ o walansɛmɛ o tɛna kɛ kojugu wɛrɛ ye mais kun jumɛn na ni walansɛmɛ in kɛra eh a kɛra cogo di fana donc walansɛmɛ in a kɛra bi ɛɛ octobre kalo donc mai mai kalo hakɛto mai kalo tile mugan ni wɔɔrɔ donc a kɛra ɛɛ monsieur Goodluck Jonathan ɲɛna n'o ye Nigeria président kɔrɔ ye CEDEAO ka ciden don a fana n'a ka mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u nana démission présentera u ɲɛna a yiral'u la Donc président Bah N'Daw ko ko ko min ye président ya euh, charge ye donc k'ale i sen b'o bɛɛ la ko Moctar Ouane fana premier ministre min bɛ gouvernement kunna ko gouvernement fana ye walan sɛmɛ parce que bɛn tun tɛ ka kɛ ko dɔw la o ko ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye charte ye Charte fana sɛmɛlen don constitution la charte min bɛ ka transition gérer o charte bɛ lawaleya cogo di? o lawaleya cogo a jira k'a fɔ ko waleya dɔw tun bɛ ka kɛ minnu tɛ se k'a to o ka kɛ ka ɲɛ parce que charte yɛrɛ a sen wolonwulanan a fɔlen don k'a fɔ ko ɛɛ fanga dɔw bɛ vice-président bolo n'o fanga bɛ boli lakana kan dɔnku defa sete nka a yɛrɛ k'a fɔ ko defa se tɛ kari kɔnɔ dosi dɔ tun bɛ yen u bila pan vperesiz kunna dosiw tɛna u na kuma la wa n'a ye misati minnu fana ta ka fɔ k'a bɛ fɛ ka sete seere cogo min na ka ɲɛ président de la transition sen bɛ don o fana la a kɛra kɛnɛ kan o a kɛra dogo na o a sen bɛ don a la a b'a empêcher k'a ka baara kɛ ka ɲɛ donc an tor'o de la jusqu'à ce que bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko gouvernement dɔ tun bɛ sen kan o gouvernement fɔlɔ o démissionnera o démissionnera o yɔrɔ bɛɛ la président Bah N'Daw tilala tuguni ka sɔrɔ a ma a ma bonya ɲɛsin vice-président ma donc a sinna k'a fɔ tuguni ko Moctar Ouane premier ministre min tun ye min ye walan sɛmɛ k'o ka continuer ni baara ye a ka continuer ni baara ye o ye a y'i a y'a ka prérogative a y'i pan fanga minnu b'a la o fanga ninnu a y'o kumaniya ma o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan fana gouvernement tilala k'a sigi i b'a fɔ u bɛ k'a kɛ dogodogonin ye ka gouvernement sigi vice-président ma bɔ a kala ma parce que mɔgɔ minnu kan ka taa n'olu bɛ b'a la ni finidonnaw don o finidonna ninnu olu kan vice-président de ka kumakan laban kan ka fɔ président ye ka fɛn dɔ sɛbɛntiya a bɛ se k'a fɔ karisa bɛ bila yen karisa kana bila yen donc mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni minnu t'u dɔn minnu bɛ terrain kan n'olu bɛ ka sɛgɛnbaw kɛ u tɛ mɔgɔ minnu dɔn u taara olu de ta k'a fɔ k'u bɛ olu bila mɔgɔw kunna k'a sɔrɔ u ma vice-président ɲininka donc finalement est-ce que olu bilara la de pour que ka se ka mali sécurité ko ɲɛnabɔ ou bien u b'a fɛ ka plaisir kɛ dɔ de donc o question il faut k'an k'o poser an yɛrɛ kun an ka bɔ jate fitininw kɔnɔ ka kɛ kunkolo ko ye ni karisa ko man di n ye n b'a kɛ tan o fɛn tɛ donc o ko de jateminɛna k'a fɔ ko vice-président tun bɛ ka dɛsɛ k'a ka baara kɛ a bloquélen don sira bɛɛ fɛ a mana fɔ cogo cogo u b'a essayer k'i ka a ka fanga kunmaniya ma ka tila fana ka ka gɛrɛntɛ dɔ kɛ a ka baara tɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na alors que baara in bɛ porter fɛn min kan o o ye sécurité de fɛn min don ça se paye cash min kan ka kɛ o bɛ kɛ de n'a sɔrɔ k'a fɔ sisan ko laɲini bɛ ka kɛ ka minɛn di eh, voilà kɛlɛkɛdenw ma ka sécurité ni fɛnw basigi n'olu ma kɛ sisan ni minɛn t'u bolo mɔgɔ bololankolon bɛ se ka eh, eh, ka lakana sabati sabatiya donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu balimaw n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna pour que aw ka se k'a faamuya gɛrɛntɛ minnu bɛɛ tun bɛ yen bon n'an tor'o la tan sisan fana k'a fɔ k'ale min ye finitigiw jigi ye ale tɛ ka se k'a ka baara kɛ finalement mɔgɔ minnu bɛ kɔ n'olu ye hommes ye olu fana olu bɛ démoraliser donc u ka engagement bɛ dɔgɔya donc kun t'o la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ si tɛ mali sanfɛ ne hakili la donc o de kosɔn et puis n'o an tun tor'o sira fɛ fana bonya fana tun tɛna kɛ kow la tuguni i bɛna'a ye k'a fɔ kɔfɛmɔgɔw tɛ ɲɛfɛmɔgɔw bonya Parce que min kan ka di min ka hakɛ ka min ka hakɛ ka kan ka waleya o ka hakɛ tɛ waleya parce que ni fɛn min tɛ i bɛ se k'o di yan mɔgɔ min bɛ k'a ɲini k'a di a bɛ k'o bali k'a ka baara kɛ donc o bɛɛ la o kɔrɔ k'a fɔ sɔrɔdasiya dun na ni commandement tɛ yen o kɔrɔ ko sɔrɔdasiya tɛ dɛ parce que f'i k'i muɲu min b'i ɲɛ k'o dɔn min fana b'i kɔ o fana k'i dɔn donc an ka laɲini ye k'o fɛnw de sinsin pour que armée ka bɛɛ b'a fɔ mali armée mali armée donc pour que an ka se ka avancer donc a jateminɛna fana k'a fɔ ko bon même lakana sira ni fɛn ninnu fɛ vice-président tun y'a fɔ waati dɔ la réunion ba min bɛ n'a bɛ fɔ ko conseil de défense a tun y'a ye k'a fɔ a kuma cayara a bɛ fɔ min ma ko LOPM san duuru plan dɔ de don min tun bɛ a to Ɛɛ armée ko bɛɛ bɛ ɲɛɲini minɛnko fara mɔgɔ ta ni fɛn ninnu kan donc a fɔra yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko aa ko gestion dɔw bɛ yen k'olu cogoya ma ɲɛ donc a ko ko bon n tɛna bin mɔgɔ kan n t'a ɲini k'a fɔ fana ko n bɛ bin mɔgɔ kan o tɛ n ka laɲini ye mais n bɛ fɛ a ka ɲɛdɔn wariw taara yɔrɔ min na a fɔra ko wari minnu ma s'u seyɔrɔ la olu kɛra cogo di donc o ka ɲɛfɔ o fana niveau la o sira kan u ma se k'a to a ka laɲiniw ka sira sɔrɔ donc mɔgɔ dɔw fana tun bɛ yen fɔlɔfɔlɔ la a fɔra ko fanga min taara fanga min tun bɛ yen avant le dix-huit août deux mille vingt donc a fɔra fana k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tun bɛ yen yuruguyuruguko ani c'est-à-dire wariko wari détourné ni fɛn ninnu olu tun da donnen don o ko la o fana tun kan ka ɲɛɲini a y'o laɲini fana fɔ a bloqué o fana sira fɛ o ma sira d'a ma o la donc n'i y'olu bɛɛ jateminɛ tan est-ce an tun kan ka to sigilen ten hali élection ko fana élection programme minnu fɔlen o o programme fana sen kun da kan dɔɔnin bon n'an tora ten transition tɛ fɛn jan ye a ɲɛfɔlen don cogo min na fo an ka se ka chronogramme suivre o de na communiqué la aw yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko nin ko min fɛn fɛn kɛra mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ k'a tɛ foyi kɛ transition na transition bɛ taa a taacogo la ni ala n'a kira sɔnna donc an ka laɲini o de wa an bɛ baara k'o sira de kan fana bon an y'a ye fana k'a fɔ gouvernance sira fɛ fɛn nana gouvernement démissionnéra e tɛ ka gɛrɛbu dɔgɔdalen o dɔgɔdara sini ɲɔgɔn na bi guma denmisɛn ne la o dun tun ye tile duuru gɛrɛfu de wa ko ko n'u ma wasa sɔrɔ fana k'u bɛ se k'a kɛ imite ye bɔn guma min kan ka ko ta sari k'i ɲɛsin porobimu ma n'o gma denmisɛn ne fa a ye gɛrɛ o gɛrɛfu bolo wa sugu ninnu na mun de kan ka faamuya o la mun kan ka faamuya o la sisan donc o tɛ ka yɔrɔ lankolonya pour que problème yɛrɛ kana gérer wa o bɛ jouer mali économie kan a bɛ fɛn bɛɛ empêcher bon aw bɛ ka ɲinɛ min fana kɔ ça a des conséquences sécuritaires parce que sécurité fana bɛ alimenter voie minnu fɛ i bɛ an bɛ bolifɛn minnu ye taa ni ka segin fɛn na fɛn minnu bɛ bɔ port la ka na sécurité fana ka équipementw bɛ se ka na o fɛ Donc n'a fɔra ko équipementw bɛ na grève bɛ ka kɛ douaniers sen b'a la bɛɛ sen b'a la yɔrɔw bloquélen don aw b'a fɛ cogo di an mago bɛ fɛn min na an k'u sɔrɔ u sɔrɔ tuma la pour que ka se ka baara kɛ ni wasa ye et puis ka population lakana donc o fana la a bɛ mɔgɔ a b'an bɛɛ pousser an ka hakili jagabɔ kɛ an k'an miiri k'a fɔ ko minnu tun bɛ sen na mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka finalement u tun bɛ mali ko de la ou bien u bɛ mɔgɔ wɛrɛ ko la a yera fana k'a fɔ ko même Moctar Ouane a tun bɛ jamana gérer cogo min na o gestion fana tun man di mɔgɔw ye parce que a fɔra ko kɛrɛfɛ mɔgɔw ka ko o tun b'a la donc kɛrɛfɛ mɔgɔ ko ni fɛn i b'a fɔ k'a kɛ kunkolo ko ye bon minisiriw fana n'u bɛna don baara la sisan a bɛ fɔ fɛn dɔ ma séminaire gouvernemental k'a jir'u la k'a fɔ i ka baara cadre ye nin ye donc i b'a fɔ an bɛ min fɔ sɔrɔdasi les limites gauche et droite fɛn caman bɛ yen i bɛ se k'a dɔn i ka baara bɛ cogo min na a kan ka yiriwa cogo min na donc o ma kɛ wa ministre dɔw fana y'a jira fana ko o ma diya olu ye bon a dun dɔnna a jira fana k'a fɔ k'u jo b'a la parce que u ka hakɛ de tun don donc n'i y'o ko ninnu jateminɛ sisan bɔn fɛn dɔ fana bɛ yen o ye ekion ko kuma ye ka sen don u ko pere minisiriri sen donna ekion ko kuma fana la alimisacon teriuruya daw bɛ den pan perepmatiuru la mɛ o de ka porougkati don pur ye k'a zeere a ka n terirefɛɛrɛ la i b'a fɔ k'i sen don fɛn i ma k'i sen don min na i kɛra tɔgɔ tɔgɔ a tun sen bɛ se ka dala talen ɲɛfɛ mɛ Wagati dɔw bɛ yen i man k'i sen don o la parce que minnu b'a dɔn olu de kan ka baara kɛ ka tila ka taa d'i ma donc o fana o jateminɛra donc point laban bɛ se ka kɛ mun ye sisan o ye mɔgɔ minnu minɛlen don olu ka libération donc an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ɛɛ u yɛrɛ ka lakana kosɔn jamana lakana kosɔn mɔgɔ si tɛ mɔgɔ contre la donc fanga tigi minnu bɛ ka fanga exercer an tɛ mɔgɔ si contre la u minɛna kun min na kun min fɔra aw ɲɛna tan n'o nana ni blocage ye ni a tun bɛna kɛ magosa ye jamana ka jɔ finalement fɛnw ka ɲagami ko nana o sira de fɛ donc n'o banna kaban k'u yɛrɛ ye walan sɛmɛ u yɛrɛ ye a kɛra seerew ɲɛna an tɛ mɔgɔsi kɔnla min don sisan u bɛɛ b'u ka libite sɔrɔ bɛ kɛ poroprisi kuma dɔn o fi an bɛ su ye dɔn balima bɛ n y'a wele bi ka de faw ye vperez tɔgɔ la p walasaur ka se ka faamuyayali sɔrɔ ko dɔw la ɛɛ a k'a bila u kun fana k'a fɔ ko an tɛna fa ɲɔgɔn ma tuma tuma ni nafa bɛ yen k'a fɔ ni information nafama bɛ yen yani aw ka to k'a fɔ ŋunuŋunukan ka bugun an bɛ se ka wele bila aw ma an bɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya wa aw si kana sigasiga fana k'a fɔ ko n'i ye ne weele minnu bɛ n dɔn détail olu b'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ bɛɛ ka téléphone ta an bɛ fɛnw kɛ donc aw bɛ n weele ni information bɛ yen an bɛ se ka a confirmer an bɛ bilasirali kɛ o de tun bɛ n fɛ k'a fɔ aw ye balimaw aw ni ce aw ka déplacement na
Merci. Merci.
Merci. Voilà. An balima maliyɛnw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ a ye an bɛ présidence yɛrɛ kɔnɔna la nin wagati in na donc an yɛrɛ bɔra sisan ka baba sise commandant baba sise a bɔra sisan k'ale ka kumaw lamɛn Wala an balima ma an ma bɛɛ lajɛlen fo an ma fɔ a ye an bɛ perezsi kɔnɔna la dɔn p ni pɛresi o de tun yan san san fɛn min ye de kolon la asi gta ale ni ale vperez ye ale ka kɔnɛ siya la ni o de ɲɛsinnen don ale ka kunnafoni ko ma o bɔra sisan ka kunnafonidilaw wele pour que min b'a fɛ ka se k'o ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna donc olu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ fɛn min président bandaw ye président de la transition ex président de la transition bandaw ale démissionné la ka fara a ka premier ministre kɔrɔ kan ni o ye mukutari wani ye olu fana ye walan sɛmɛ donc ee, baba sise ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye ee, président bandaw ye a kun ye gɛlɛya don ko caman na i n'a fɔ ko min ye lakana ko ye parce que ni charte kɔnɔna ta k'a lajɛ i b'a ye kuma fɛn ye boli défense ni sécurité kan o kan ka passer vice-président ka yɔrɔ la donc a jira k'a fɔ blocage caman kɛra o yɔrɔ ninnu na donc o tɛmɛnlen kɔ tuguni a ye fɛn caman fɔ fana Mukutari Wani ka yɔrɔ la donc a jira nin wagati in na Bandaw kɔni ale démissionné la Mukutari Wani o fana démissionné la bon u bɛɛ bɛ bolola Kati nin wagati in na donc fɛn min ye couvre-feu ko ninnu ye couvre-feu ko kuma ma fɔ mɔgɔ si ɲɛna donc frontières olu fana dayɛlɛnnen don donc transition euh, transition charte kɔnɔna la a fɔra cogoya min na a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a bɛ continuer o cogoya la donc transition fɛn bɛɛ bɛ continuer a cogoya la donc kalo hakɛ min fɔra ko élection bɛ kɛ olu b'a nɔ la donc foyi ma falen a bɛ i n'a fɔ Bandaw ni Mukutari olu de bɔra yen mais transition fɛn bɛɛ bɛ continuer donc ko premier ministre kura o fana bɛna sigi a tɛna mɛn donc nin de kɛra a ka kuma la kumabaw ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo donc a fɔ couvre-feu ko kuma ma fɔ couvre-feu ko tɛ yen bɛɛ ka move i ka mouvement kɛ cogoyaw la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an sera ka nin de sɔrɔ ka d'aw ma hakɛto b'a kan wasalam